An bɛ bi i b'a fɔ ko 8 mars seli la bi an bɛ foli lase an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma ni baro kura la sigilen bɛ Burkina Info chaîne kan a bɛ kɛra kan min na a bɛɛ b'a mɛnna tan n'an ko julakan ka ban mini invité mɔgɔ naani lo ye An ka baro bɛna taa 8 mars yɛrɛ le kan ni jula ko mars kalo tile 8 in na. O ra fɛnɛ an ka dugu gouvernement ye ɲinan fani bɔ, o kɛra faso danfani lo ye. Fani nin fɛnɛ kan sanna, kumakan le b'a kan. O kumakan fɛnɛ tɛ kumakan gansan ye. A bɛ kuma ka taga musow ka kunkɔrɔta le la, u ka bololabaara fɛnɛ na. Gɛlɛya min sigini bɛ fɛnɛ u ka bololabaaraw kɔnɔ, an'u bɛ se ka na ni fɛɛrɛ y'ale ko ra cogo min na kunkɔrɔta bɛ sɔrɔ a la ani ka se ka 8 mars yɛrɛ fɛnɛ sanna ka se baara jumɛn bɛ se ka kɛ k'ale fɛnɛ kunbɛn ɲinan ta kɔrɔ filɛ nin ye tubabu b'a fɔ ma ko entrepreneuriat agricole obstacles défis et perspectives an kun b'a fɔra cogo min na sanna daminɛma na n ko mini invité naani lo ye nka 8 mars fɛnɛ fɛti tɛ Burkina Faso dɔrɔn yan yɔrɔ la a bɛ jamana bɛɛ lajɛlen lo kɔnɔ nka sɔngɔ cɛmɛ ni bi duuru ni kɔnɔntɔnnan lo ye nin ye n'a fɛti nana sigi Burkina Faso o ra min ni maaw min ye ni ɲininkali damanin b'an fɛ ka taga nin lon nin yɛrɛ fɛnɛ kan a kɔrɔ ye min fɛnɛ ye jumɛn lo bɛ se ka k'a kɔrɔ i b'a fɔ ko baara ka taga musow fan fɛ cɛw fɛnɛ fanfɛrɔ olu bɛ mun lo miirila ka taga nin lon nin fɛnɛ kan o ra n ka kinibolo fanfɛrɔ la min ni euh, maître Hervé Kam ye ale ye avocat ye hali bili kinibolo fanfɛrɔ la madame Bado ale fɛnɛ bɛna lamɛnni k'an fɛ numanbolo la sanna min ni euh, Belem Isufu ye ale fɛnɛ bɛ cibaru baarakɛla dɔ lo ye radio so min na ko radio Omega fɛnɛ na a bɛ baro sugu nin kɛ an b'a laban sanna ni Bationo Chantal fɛnɛ ye ale sigilen bɛ jɛkulu kɔnɔ san jɛkulu min fɛnɛ bɛ baara kɛ ka taga musow fɛnɛ ka kunkɔrɔta la i b'a fɔ ko madame Bado fɛnɛ b'o min kɛra o ra a danse an filɛlikɛlaw a ni wula minnu fɛnɛ bɛ ka plateau kan a danse so ma fɔra sanna cibaru daminɛma na k'an ka baro bɛɛ lajɛlen bɛna taa bɛn nin don nin kan don min fɛnɛ tɛ don gansan ye Burkina Faso n'an ɲini k'a fɔ k'a yɛrɛ don an ka histoire kɔnɔ sisan sababu minnu denmisɛnw bɛ école la o b'a dɔn ko ni mars kalo tile 8 sera ka ban kɔni don gansan tɛ o bamusow fɛ ani kɔrɔmuso ni dɔgɔmusow fɛnɛ fɛ o la min ɲinan ta kɔrɔ ye san musow ka kunkɔrɔta ka taga baarako fanfɛ la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ bolola baara kɛ Wagadugu kɔnɔ yan yɔrɔ la an y'a jateminɛ k'a ye ko ni don sera ka ban kɔni hali n'a y'a fɔ ko baarakɛbon ka da yɛlɛ baara tɛ fɛti lo bɛɛ lajɛlen fɛ cɛw dɔw yɛrɛ bɛ ɲagami musow ra o ye nisɔndiya ko lo ye nka ma daminɛ san kalo ɲinan ka fani min bɛ tan n'o y'a bɔ sɛbɛnni b'a kan ni kɔrɔ lo o kɔrɔ alu fanfɛyɔrɔ la a bɛ mun lo miirila ale kan ma daminɛ ni kinibolo ye sanna eh, monsieur Belem
ayiwa bisimila ah, ne kɔni fɛ fani ni faso danfani ni kibaruya duman lo kibaruya duman lo eh, n'a y'a filɛ eh, kɔɔri sɛnɛ an bamusow n'an dɔgɔmusow le b'o kɛ n'an fa n'an dɔgɔninw ye ka ka bɔ o ra ka na tissage fan na o fana y'an bamusow n'an dɔgɔmusow le ye donc ne kɔni fɛ gouvernement ye décision min ta k'a fɔ ko eh, nin 8 mars nin muso bɛɛ cɛw bɛɛ bɛɛ ka se ka faso danfani don ne kɔni fɛ a ka ɲi Fa yɛrɛ ko tɛ ni yɛrɛ y'a kɔrɔ ye ni sɛbɛn b'a kan ni ali kɔrɔ ali fɛ
ka bolola
b'a fɛ k'a fɔ ko a kɛra cogo o cogo fɛn o fɛn bɛ se ka muso lawu k ka kɛ muso bɛ se ka a bolo ta ka baara kɛ ka nafa sa a ka fa min ma a ka dugu ma Ah, ne kɔni fɛ kɔrɔ dafalen don nka n'an dun y'a jateminɛ k'a ye fɛnɛ ɲinan lo ti a sɔngɔ fɔlɔ ye gouvernement bi nin fani nin bɔra n'a ma kɛ faso danfani ye mhm. a fɔlɔ fɛnɛ ti nin ye o bɛ kumakan bɔ ka taga musow ka kunnawoloko fanfɛyɔrɔ la nka mhm. n'an y'a jateminɛ k'a ye fɛnɛ musow Burkina faso kɔnɔ yan yɔrɔ la place bɛrɛ t'o fɛ baara jumɛn lo bɛ se ka kɛ ale fɛnɛ ko ra n'a dun fɔra ko sanga ni wagati o bɛ musow nisɔndiya nin lon na o bɛ kumakanba fɔ jateminɛ dun ti sɔrɔ ale la min ɲasin musow fanfɛyɔrɔ la sisan madame Bado ɲininka ale bɛ mun lo miirila ka taga nin ko fanfɛyɔrɔ la bon ne hakilinata ra ni gouvernement tun bɛ se ka musow dɛmɛ o ka banba fini nin ka bɔri kɛ o ka dɔ jigin a sɔngɔ ra, bɛɛ ka kan k'a sɔrɔ, et puis fana min bɛ bɔ Chine ka na nin, n'o tun bɛ se ka a dabila o ka ɲasin nin faso danfani nin ye, mɔgɔ bɛɛ ka se k'a sɔrɔ, puisque o y'a kɛ ɲinan nin, i y'a ye mɔgɔw y'a san mais dɔw ma se k'a san, dɔw b'a fɔra k'a sɔngɔ ka ca, k'a sɔrɔ a dun bɛ kɛra an fɛ yan yɔrɔ ra, donc fo gouvernement ka banba ka fɛɛrɛ ta ka dɔ bɔ a ra. o ka banba a ka se mɔgɔ musow bɛɛ ma o ka dɔ bɔ a wari ra sɔngɔ ka ca kojugu i y'a ye ale fini nin wari ko ti an ma se yɔrɔ la fɔlɔ n b'a fɛ ka min yɛrɛ faamuya sabu a kɔrɔ de bɛ fani nin na fani nin tɛ bɔ ko mars kalo tile seegin fani bɔra faso danfani lo an bɛɛ lajɛlen kan k'a don walasa a bɔra ko fani lo an an yɛrɛ ka fani lo faso danfani lo an kan ka kalan fɛ kɔrɔ min bɛ fani yɛrɛ kan ko muso ka ɲɛ taga sɔrɔ ka baaraw la N'an fana y'a jateminɛ musow tɛ ni ɲɛtaga ye baara caman na bi bi in na kuma min lo a bɛ fɔ sanga ni wagati n'an y'a jateminɛ hali vote min tɛmɛna an fɛ sisan sisan na muso fila de taari kɛ vote ra nka o ma ɲɛtaga sɔrɔ o ra nin lon fana na nin sababu lo fana muso fanfɛyɔrɔ la ka kumakan lase gouvernement ma o tɛ alu fanfɛyɔrɔ la kuma min bɛ fɔ sanga ni wagati ko baara muso kan ka baara kan ka yiriwa muso kan ka kunnawolo sɔrɔ a dun ti kɛra o ye kumakan jumɛn lo b'alu fɛ o ko fanfɛyɔrɔ la fani nin ko an bɛna ale kan sanga ni wagati.
o fan fɛ ni an bele bɛ gouvernement le deli la u k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ n'o y'an dɛmɛ a bɛ se ka taa ɲɛfɛ n'an ma dɛmɛ sɔrɔ a tɛ se ka taa ɲɛfɛ a y'a ye n'o y'an dɛmɛ a bɛ se ka taa ɲɛfɛ sɛnɛ ko ra mɔgɔ balo ko ra a bɛɛ bɛ yen n'o y'an dɛmɛ a bɛɛ bɛ se ka taa ɲɛfɛ n'an ma dɛmɛ sɔrɔ a ka gɛlɛn
Kan min fɛ san ka se maître Hervé Kam ma madame Bado b'a fɔra cogo min na sisan na k'olu dɛmɛ don yala gouvernement fana fɛ o y'a jateminɛ k'a ye fana ko nin fana sera tan ni gouvernement fana bɛ dɛmɛ bɔ dɛmɛ min fana bɛ kɛ kɛlɛ ye musow ni ɲɔgɔn cɛ wari bɛ bila sen kan ka ɲɔgɔn ɲɔnti don ɲɔgɔn juguya don hali ni muso yɛrɛ fana cɛ ta dɔ b'a fɔ ko muso jugu yɛrɛ de y'a yɛrɛ muso ye o la Hervé Kam maître ye ko caman bɛ se olu fanfɛ la k'i tɛ se ka bɔ o na ni wari yɛrɛ bɛ na ni kunko caman ye kumakan jumɛn lo b'ale fɛ fana ni wari ko nin fanfɛ la ka lase musow ma ale n'an ka dugu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fana ma bon eh, bi 8 mars na donc euh, d'abord n fɛ k'a fɔ ko an bɛ musow fo an bamuso an musow an kɔrɔ n'an dɔgɔw an denw b'o fo parce que eh, Burkina yɛrɛ a ye min fɔ ka ka taa ekɔliso ko la ka taa baarakɛyɔrɔ la ni yɛrɛ ye tubabu baara ani bolola baara ye eh, ka na don politiki sira la a bɛɛra eh, musow bɛ kɔ donc ni eh, 8 mars don nana bɔ k'a fɔ ko o lon an ka sigi ka miiri san min tɛmɛni an ye mun kɛ pour que musow ka diɲɛ lataga ka nɔgɔya et puis ka miiri fana san min bɛ na an ka ɲi ka mun kɛ ne fɛ 8 mars ka ɲi ka kɛ o o lo ye donc Eh, ɲinan ta ra an bɛ se k'a fɔ bon ko caman kɔni kɛra parce que n'an ko eh, faso fani i b'a sɔrɔ eh, an ye baara di musow ma n'o ye sɔrɔ kɛ a la nka a tɛ se ka lɔ o dɔrɔn na eh, ko caman bɛ yen ka kɛ pour que musow ka diɲɛ lasigi ka nɔgɔya parce que tiɲɛ yɛrɛ la ni muso yi baara kɛ ka sɔrɔ sɔrɔ a bɛ muso yɛrɛ nafa a bɛ cɛ yɛrɛ nafa a bɛ den yɛrɛ nafa a tɛ kelen ye ni cɛ yi sɔrɔ sɔrɔ baara caman lo kɛra k'a yira ko dugu caman na o ko yan kɔni ye tiɲɛ ye donc o kama ne yɛrɛ fɛ peut-être an ka 8 mars nin f'an ka sigi k'a miiri k'a fɔ an b'a kɛ cogo min Est-ce que 8 mars don an bɛna a kɛ fête ye k'a sɔrɔ an bɛ a fɔ k'an bɛ fête kɛra mun yɛrɛ ye olu ka diɲɛlataga ma nɔgɔya ou bien an bɛna fɔ ko o 8 mars nin lon an bɛna taa baara kɛ k'a fɔ ko o lon baara a nafa bɛɛ ka taa musow fɛ parce que ne yɛrɛ sigira ka o calcul kɛ k'a fɔ ko 8 mars n'an ma taa baara kɛ Burukina bɛ min pɛridi a bɛ taa miliyari tan ni segin la donc n'an taara baara kɛ min bɛ se ka sɔrɔ o kɔrɔ a bɛ taa miliyari tan ni segin ani miliyari mugan bon ni ne ma baara kɛ sini bon peut-être kɔni ni ko ɲɛnaman kɛ n ka muso ye o y'a kɛ dɔgɔ ye peut-être mais est-ce a bɛ muso musow ka diɲɛlasigi taa ɲɛ fɛ aa n ma da a ra nka ni n ye baara kɛ k'a dɔn ko 8 mars baara n b'a kɛra muso lo ye o miliyari mugan

an bɛ tila ka an ka nisɔndiya kɛ k'a fɔ a bi kɔni an bɛ miiri musow la i b'a fɔ ko Hervé ye min fɔ tan sisan na ani madame Bado kun min fɔra fanu alu fanu fɛ ale ko baarako fanfɛyɔrɔ la ma ɲɛsin sisan na Bationo Chantal ma baarako fanfɛyɔrɔ la alu fana b'ale kunbɛra cogo di A ɲɛ b'a ra cogo d'a ye kumakan min fɔ walisa alu bɛ fɛ ka taga bɔ janjoba de la ka janjoba dɔn kɛ ka nisɔndiya kɛ ka feereli kɛ juman lo ka kan alu fana fanfɛyɔrɔ la n'an dun y'a lɔn fana ko muso caman lo bɛ yen mars kalo tile seegin na u bɛ bɔ ka taa fɛti kɛ nka o bɛ don o lu kɔnɔ gɛlɛya caman b'o n'o cɛw fana cɛ a bɛ kɛ yɛrɛ bugɔri ye a bɛ kɛ ɲɔgɔn nɛni sabu cɛ caman lo bɛ can donba de muso ka don de nka o jɛn tɛ ko muso yɛrɛ ka sigi jɛkulu kɔnɔ n'a nana fɔ tuguni ko ka bɔ ka taga tulonkɛ kɛnɛ yɛrɛ fana kan o tulon ale ni baara alu bi jateminɛ kɛ o la cogo di parce que eh, 8 mars ni muso caman bɛ yen o t'a faamu ɲanama le ɔhɔn parce que o bɛ yen o ni 8 mars lon nin na n'o bɔra o o hakili tɛ jigin k'o bɔra lu kɔnɔ donc n'o bɔra ten olu fɛ olu ka lon don donc foyi tɛ se k'o voilà mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲini donc o le 8 mars na euh, euh, lu caman bɛ yen a ti laban ni euh, hɛrɛ c'est ça donc n'an y'a jateminɛ ka taga o ko fana fanfɛyɔrɔ la sisan na Hervé Kamiya ka miiriya ta di ka taga baara ko kan a ye ko jateminɛ n'ale ma bɔ ka taa baara kɛ 8 mars lon na walasa ni burukinabɛw y'a jate ta ko muso ka don k'an tɛ taa baara kɛ burukina bɛ se ka wari min bɔnɔra o bɛ taara se miliyari tan ale ni seegin ma Hervé y'o de fɔ sisan ni n ma fili o la alu fɛnɛ fanfɛyɔrɔ la sisan miiriya ta jumɛn b'alu fɛ ka daminɛ bi wulada na sisan na an ɲa b'a ko 8 mars tun bɛ se ka kɛ cogo di ka nin bɔ fani ko ra ale ni janjoba fɛnɛ ko ra ah, e, kana bɔ janjoba ra ani fɛn fani fini ra mhm. parce que fini ni fini ni bi ko caman di musow ma parce que dɔw bɛ yen o tɛna sɔrɔ parce que ɲinan ta nin a sɔngɔ ka ca et puis ni gouvernement ye min fɔ ye fɛn fɔ a ka lɔ o sira kuma kelen na parce que n'o tun bɛnna faso danfani na an tun tɛna sɛgɛn tuguni parce que n'i y'a sɔrɔ ɲinan hali n'a y'a kɛ san san saba san naani a bɛ mode ra ale sanga tɛ boli ale sanga tɛ boli donc ne fɛ n'o y'a fɔ n'o ye min fɔ nin o k'ale kɛ o b'a fɔra ko o bɛna muso ninnu dɛmɛ o b'a daminɛ mais o tɛ taa ɲɛ fɛ o b'a daminɛ o tɛ taa ɲɛ fɛ o b'a daminɛ mɔgɔ ɲana après ɲɛna ka sɔrɔ sisan ko ko a tɛ laban o sisan an b'a fɔra ko marisikalo tile marisikalo tile seegin dugubaw kɔni kɔnɔ a muso ka di a fɛti ka di janjobaw bɛ taa yɔrɔ bɛɛ musow ka don don i b'a fɔ y'a fɔ cogo mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲɛna ka n bɔra ka n taga yɔrɔ dɔn ka faamuya ne fana tɛ taga yɔrɔ dɔn ka faamuya nka muso min bɛ kongo kɔnɔ bi olu fana bɛ don jate ta cogo di an ka gouvernement bɛ miiri ka t'o la walisa tɛ miiri ka t'a la alu min muso y'a sigilen bɛ jɛnkulu kɔnɔ muso sugu jumɛn b'a ka jɛnkulu kɔnɔ baarakɛlaw lo wa walisa musow minnu bɛ duguba kɔnɔ dɔrɔn de b'alu ka jɛnkulu kɔnɔ a bɛ miiri ka to olu fana na cogo di n bɛ ɲɛsin alu muso filaw ma kumakan bɛ di nin ma olu ma deli eh, o ma deli eh, eh, janjoba na don mm-hmm. donc
Bado alu ko di o ko fanfɛ o la o fanfɛ o an ka groupe la Bon baarakɛbagaw bɛ yen, baarakɛbagaw bɛ yen, somɛriw bɛ yen, an ɲagaminen lo ɲɔgɔn na mais anw ka jɛkulu in na, an bɛ baara kɛ, an ye muso damani bɔ, an bɛ safinɛ kɛ, an bɛ kusikusiw kɛ donc ka to ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka wari nin an b'a kunbɛn ka to ka baara kɛ n'a ye ka to k'a di muso ninnu ma olu fana b'u ka lu dɛmɛ n'a ye donc anw ta bɛ ten de.
Nka minnu fana bɛ kongo kɔnɔ, alu delila ka miiri o la ka yaala senfɛ ka se o musow fana fanfɛyɔrɔ la k'a lɔn ka fɔ ko nin lon nin sabu a ma fɔ ko duguba dɔrɔn ta le koyi o ko Burkina muso bɛɛ lajɛlen nka mɔgɔ caman lo bɛ ne y'a fɔ a ye bi n k'o ti nin lon yɛrɛ kɔrɔ lɔn a ma kɛ ko i taara ekɔli la le dɛ caman lo bi Wagadugu kɔnɔ ma taa ekɔli la nka u bɛ marisikalo tile seegin u b'a lɔn lon min lo nka musow lo bɛ jamana jamana kɔ kan tɛ nka dugudenninw na u t'a kɔrɔ yɛrɛ lɔn o yɛrɛ t'a lɔn ko lon yɛrɛ burukina faso yɔrɔ la fɛn dɔ bɛ kɛ alu muso minnu dɔ bɛ duguba kɔnɔ a bɛ faniw sɔrɔ a bɛ janjobaw kɛ ne b'a fɛ sisan alu min musoya k'a yɛrɛ bila olu yɛrɛ fana ka place ra dɔɔnin mun miiriya ta lo alu b'a fɛ a ka lase olu ma ka bɔ gouvernement fana fan walasa olu fana bɛ se k'olu dɛmɛ cogo di sabu yan yɔrɔ la fani ko tɛ ko ye ne kɔni ne bɛ n bɛ to n ka place la fani ko tɛ ne ka jɔrɔna ko ye nka kumakan min bɛ fɔ hali muso yɛrɛ ka kunnawolo ni jɔrɔna ko b'o yɔrɔ fan fɛ yɔrɔ la de mun fɛ wulada na hali muso bɛ mulo fɛ ani minnu fana bɛ kungo kɔnɔ u bɛ sigɛn na sabu muso bɛɛ muso le koyi.
ne ye min fɔ nin ye a commencement na ne ye min fɔ nin ye o ni dɛmɛni bɛ yen dugu kɔnɔ a bɛ se kungo kɔnɔ. Yaya n'an sera ka bɛn ni ɲɔgɔn ye 8 mars nin ni ne hakili taara don 8 mars nin normalement gouvernement ka kan k'a filɛ association ninnu ka yɔrɔ ɲini k'a di aw ma a baarada ye min ye u bɛ yɔrɔ ɲini k'a di aw ma 8 mars lo a tɛ janjoba kɛ A bɛ taa sigi k'a ka baara kɛ ko a ka lon don. A bɛ lon wɛrɛ yaala k'a ka janjoba kɛ, a b'a ka jiw min ka ɲɔgɔn fo ka taa puisque nin nin bon baara lo mais dɔw y'a ta ko janjoba an bɛ taa dɔn kɛ ka na dugutila ma a bɛ kɛ baara ye lu kɔnɔ kɛlɛ misɛn bɛ yen bon ni gouvernement tun bɛ se ka association ninnu filɛ quoi Ka a kɛ ten ne a bɛ fisaya
ba don a sososasɔn a sososɛ bɛ burukina a a b'o da dɔn ka ca dɔn ma tɛ se ka bɛɛ de a b'a fɔra cogo na ma tɛ se ka yɔrɔ bɔ k'a di mɔgɔ ma n'a y' a ye ɲɔgɔn ka fɔ k'a fɔ ko an b'a fɛ ka nin nin kɛ a yɛrɛ a b'a yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ parce que ne b'a dɔn ko dɛmɛ bɛ eh, a ka ministère la ministère de, de la femme non la solidarité et chose voilà fond bɛ yen o bɛ min di musow ma o bɛ se ka baara kɛ ni min ye seulement communication tɛ yen hali 8 mars nin ye o O organisation ma daminɛ bi don a daminɛna depuis premier mars mais communication tɛ kɛ donc o bɛ kow kɛ o t'a fɔ mɔgɔ ye n'a tɛ ko fɔ mɔgɔ ye musow tɛ bɔ a kalama donc au moins muso bɛ village la a b'a ka radio écouter a cɛ ka radio n'a bɛ to ka information di ka communiquer a bɛ fɛn o fɛn kɛ n'a ye communication kɛ o kɔfɛ bɛɛ b'a kalama mais n'a ma communication kɛ o muso yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko dɔrɔmɛ kelen bɛ yɔrɔ la bɛna taa daari dɔn n'a to kalaba bɛna taa daari jɔ ye san bɛɛ o bɛ to ka fini ninnu d' ma an bɛ to ka defi kɛ wi mari mɛ ɲin t' min
bɔn hali muso minnu bɛ viyaz caman bɛ yen o kɔni bɛ wi ma slɔn o bɛ wi ma slɔn pa que a kɛra bɔn n y'a fɔ cogo wi ma sera fɛ tulon mɔgɔ tɛ taa baara la nisɔndiya caman bɛ kɛ yɔrɔ caman village yɛrɛ la tuma caman b'a fɔ bon ni 8 mars tɛ o tɛ autorités fana ye u ka yɔrɔ la nka problème yɛrɛ bɛ sigi yɔrɔ min na k'a fɔ est ce que 8 mars an bɛ sigi ka miiri k'a fɔ ko Yanni san wɛrɛ 8 mars an ka ɲi ka mun kɛ pour que ka yɛlɛmani don musow ka ko la parce que ne fɛ o de ye o de ye a kɔrɔba yɛrɛ ye n'an ma sigi han n'an ma sigi ka o o o nin don o miiri nin don a ra k'a fɔ ko ka ŋaniya ta k'a fɔ ko ɲinan san na a ka ɲi ka kɛ ten n'o san sera an b'a filɛ n'a kɛra ten Eh, ale n'an m'o kɛ ale yɛlɛmani tɛ se ka don a ra o le b'a kɛ tuma caman ne yɛrɛ b'a fɔ ko ayi bon 8 mars nin a kɛra comme bon an bɛ duguba musow minnu bɛ baara kɛ fonction publique la olu de bɛ fɛrɛ quoi parce que o bɛ mission kɛ o bɛ taa organisation min bɛ kɛ olu b'a bɛɛ organiser bon minnu yɛrɛ bi village ra n'olu ka ɲi olu ka situation ka gɛlɛn ka tɛmɛ tɔw kan olu ye min dɔrɔn sɔrɔ fête min bɛna kɛ o bɛna fanta min o bɛna min et puis a banna et puis bɛɛ bɛ segin a bɔyɔrɔ la et puis a banna donc o miiriya lo bi kan ka kɛ parce que tuma caman ne yɛrɛ bi kuma muso fɛ ka ɲininkali kɛ est ce que ministère bɛ est ce que a b'a lɔn k'a fɔ min yɛrɛ ye bi bi in na muso ka problème ye an ka ɲi ka toucher min na O ye baarakɛ kuma fɔ. Ni muso k'a bi a yɛrɛ bolola baara kɛ bi, k'a fɔ fo wari dɔɔni ka k'a fɛ, a b'o wari in bɔ min? Bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ ko ni o taara banque la problème bɛ yen. Ni muso yɛrɛ ye école kɛ ka tila kalan na k'a fɔ k'a bɛ taa baara la, bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ problème bɛ yen a caman yɛrɛ bɛ yen k'a fɔ ko n'i taara k'i bɛ taa baara yɛrɛ ni cɛ olu bɛ yen patron ye u b'a fɔ f'a ka bɔ n'i ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka baara d'i ma donc muso caman fana bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ni muso yɛrɛ ye baara sɔrɔ ka sɔrɔ san mugan duuru ni san bi saba cɛ ma problème bɛ yen denko yɛrɛ la tuma dɔ la i yɛrɛ bɛ siran ka den kɛ n'i kɔnɔ ta baara patron bɛn'i gɛn wa donc f'an ko baarakɛ ko na f'o miiriya nin o de ka kɛ ka sɔrɔ k'a lɔn sisan min bɛ kɛ n'o bɛ kɛ san o san peut-être yanni san tan cɛ yɛlɛmani bɛna don a la donc nka n'a danna fête nin kɔni ma parce que an y'a fɔ ka don faniko la faniko na min diyanin bɛ a tɛ k'a fɔ ko faso fani wɛmu o tɛ dɛ parce que ne b'a lɔn k'a fɔ o faniko na muso caman ye baara kɛ ka sɔrɔ k'a ra o kɔni ka ɲi voilà o gɛlɛn tɛ n bɛ se ka kuma kelen fara maître de ye min fɔ nin kuma in kan a y'a dɔn ni a ye kuma kelen de fɔ miiriya muso ka se ka sigi ka miiri an ka kan ka mun de kɛ mun de bɛ se k'an nafa panel minnu bɛ organiser conférence minnu bɛ organiser musow tɛ bɔ an b'o kalama n'a y'o wele k'o ka na bar la ou bien maquis dɔ la ka na dɔn kɛ yɔrɔ bɛ fa place yɛrɛ tɛ sɔrɔ donc muso yɛrɛ kan ka pourtant information bɛ passer radio ni télévision na exactement donc muso kan ka se k'a dɔn ne yɛrɛ ye muso ye mun de bɛ ne yɛrɛ nafa malheureusement a caman na ka bɔ révolution la fo bi a bɛɛ ye janjoba n'i taara Bobo ni place de la mairie tɛ place de la révolution boulevard kan ni a tuma se o bi dɔn kɛ fo une heure du matin cɛ bɛ bɔ ni torche le ye ka muso yaala donc muso bɛɛ b'a dɔn ko muso ye du danbe ye muso le ye don n'i yɛrɛ fɛgɛya mɔgɔ b'i fɛgɛya kɛ mais n'i yɛrɛ bonya k'i yɛrɛ kun kɔrɔta bɛɛ b'i kun kɔrɔta voilà donc an bɛ min darila musow fɛ o le ye nin ye

Hali ni an ka julakan kɔni a gɛn tɛ a gɛn bɛɛ n'an bɛ se k'a fɔ ten o bɛna faamuyaani sɔrɔ nin na o la n'a fɔra k'ele bɛ duguba kɔnɔ ka ban n'i yɛrɛ ka miiriya ta bi n bɛ fɛ k'a fɔ i ka kunko bi i jɔrɔ i bɛ don su fɛ ka la i bɛ miiri i yɛrɛ ka siniɲasigi Hervé y'a fɔ sisan walasa monsieur Belem lo ko muso yɛrɛ de ye lu fɛnɛ ye a ka denw ka siniɲasigi a bɛ daminɛ muso de la muso de b'a yɛrɛ magɛrɛ cɛ kɔrɔ den bɔra kalanso ka na k'a bɛ nin fɛ a bɛ nin fɛ nka fɔ muso yɛrɛ fɛnɛ ka ko dɔ lo fɛnɛ kɛ ale ko na fɛnɛ a ma fɔ k'an k'an yɛrɛ labila fɛnɛ ka sɔrɔ ka ko dɔ sɔrɔ o kɔsɔn ne bɛ fɛ i b'a fɔ ko cɛw ye min fɔ tan ni sigi ka miiri lo sigi ka miiri na alu fɛnɛ bɛ fɛ sisan na ka miiriya ta jumɛn lo di an filɛnikɛla musow fɛnɛ ma i b'a fɔ ko sanni san wɛrɛ mars kalo tile seegin yɛlɛmani ka don kow ra ladirikan min b'alu fɛ kabi sisan an b'a daminɛ n'ale an b'a fɛ an cɛw k'an dɛmɛ ka ladiri k'an dɛmɛ quoi ka hakiliw d'an ma An bɛ continuer k'an ka baaraw kɛ 8 mars in na, a kana kɛ janjoba dɔrɔn ye, cɛw k'an dɛmɛ, a kana kɛ janjoba dɔrɔn ye, tiɲɛ tiɲɛ na, cɛw k'an dɛmɛ, ministère fana k'an dɛmɛ, tiɲɛ tiɲɛ na janjoba nin vraiment tiɲɛ lo, o ye tiɲɛ fɔ, janjoba nin tuma dɔ a ti laban, tuma dɔ i bɛ taa lu kɔnɔ a bɛ taa kɛ kuma ye mais n'a sigira ka baara le kɛ, n'a tilara dɔrɔn bɛɛ bɛ don a ka lu kɔnɔ joona joona mais janjoba nin tuma dɔ n bɔ baara lo dɛ cɛw k'an dɛmɛ min ka jugu ka di muso bɛ bɔ sɔgɔma 9 heures ma 8 heures a tɛ janto lu ka dumuni na dɛ donc a tɛ janto cɛ ra a tɛ janto denmisɛnw na e bɛ bɔ e an b'o dɔn dɔ bɛ taa réunion la ni réunion banna

yɛlɛmani kan ka don gouvernement fana ka ko ye cogo la parce que eh, janjoba nin musow lo m'a dabɔ dɛ gouvernement lo y'a dabɔ k'a kɛ a kɛra habitude ye bibi nin na donc ni fana ko yɛlɛmani ka kɛ an ye moyen ko fɔ ni fana ko yɛlɛmani ka kɛ gouvernement lo fana ka ɲi ka o yɛlɛmani ni miiri ka a don bɛɛ ka eh, kɛcogo la voilà ni ɲinan gouvernement y'a fɔ ko faso fani an tugura a kɔ peut-être san wɛrɛ n'a continuera o sira kelen nin kan a bɛ fisaya ni ɲinan ye donc ni gouvernement fana y'a fɔ ko a ah, bon 8 mars min min nana eh, an tun y'a fɔ salon ko musow ka baara donc o san tɛmɛna mun kɛra ka musow lajɛ k'o ka miiri ani cɛw ka bɛɛ eh, burukinadenw lajɛ k'an ka miiri Ah, o lo bɛ kɛ dɛ donc n'an ko musow lo ka a dabɔ o yɛrɛ ma bon ne ma lara k'a fɔ ko a wari bɛ sɔrɔ o bolo ma lara k'a fɔ fana que a lɔnniya bɛ sɔrɔ o bolo donc gouvernement lo bɛ yen association bɛ yen olu dɔw bɛ lɔn donc an bɛɛ lo bɛ kan ka bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ yɛlɛmani ka don 8 mars nin kɛcogo la quoi ka musow dɛmɛ voilà Hervé ka kumakan ma mais n'a y'a jateminɛ fana ka filɛ ee n tɛ tugura gouvernement kɔ n tɛ tugura mɔgɔ si kɔ nka gouvernement fana ye dɛmɛ damani lase musow ma nka n y'a ye caman lo fana bɛ yen ka taa wari sira yɛrɛ fana kan u bɛ wari fana minɛ k'u bɛ baara kɛ n'a ye u bɛ min fana fɔ u t'a bɔ a sira fɛ caman lo bɛ wari ta wari bɛ kanu kan na a ŋaniya tora n'a fɔra ko dɛmɛ ka ban bɛɛ b'a fɔ ko n bɛ gɛlɛya kɔnɔ a tigi bɛ teliya ka taa wari ta k'a lɔn k'a fɔ k'a yɛrɛ t'a lɔn a bɛna jago sugu min fana kɛ o la fana o tɛ bɔ muso fana fanfɛyɔrɔ la hali o ko jugu Jago nin bi bi in na, i ye min fɔ tiɲɛ lo. Wari nin, ka taa wari dɔndɔn ka baara kɛ n'a ye nin, a ka gɛlɛn. Commerce ka gɛlɛn dɛ! Ɛɛ, bi bi in na, a b'a lɔn ko ee, o bɛ juru di musow ma nin. O lo commerce nin kɛra populaire ye ten. Fɔlɔ la, n'i tɛ, fɔlɔ la, n'i tɛ ni wari ye, i tɛ commerce kɛ. Mais sisan, commerce nin, ee, wari dɔndɔn nin. kɛra bɛɛ donna commerce ra k'a sɔrɔ commerce a a a a n'a mɔgɔ lo a taasira le bɛ yen i bɛ se ka taa i bɛ se ka taa juru ta n'i tɛ commerce nin cogoya lɔn i bɛ bɛn wari nin bɛɛ bɛ tunu haya kalo kelen i ka kan ka taa sara wari tɛ yen ah bon haya a ma kɛ baara ye donc a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn yɛrɛ le fo cɛw k'an dɛmɛ en fait euh, oui parce que min fɔra nin ye juru ka juru ta n'o t'a sara musow b'a kɛ cɛw fana b'a kɛ min yɛrɛ ye problème ye juru nin di cogo o le ye problème ye parce que tuma caman juru nin ti di k'a fɔ ko nin a bɛ nin baara nin kɛ a bɛ juru fɛ ka o baara kɛ a b'a ka baara lɔn an k'a dɛmɛ mais juru nin bɛ di ka parce que i b'a tigi lɔn a t'i baara cogo lɔn mais i b'a tigi lɔn donc n'a ye wari mina a yɛrɛ wari mina lon a b'a lɔn k'a tɛna sara a bɛ ko caman cɛn a b'a lɔn k'a tɛna sara a bɛ ko caman cɛn donc olu b'a fɔ cogo min na yɛlɛmani lo bɛ kan ka don a ra parce que muso caman lo bɛ yen ee, o bɛ baara caman kɛ o bɛ baara nin lɔn o bɛ se ka taa ni baara nin yɛrɛ ye ɲɛfɛ donc olu muso olu lo bɛ kan ka dɛmɛ donc n'an ko dɛmɛni ka kɛ a ma kɛ ko i ka taa mɔgɔ ta a laanin lo so a tɛ foyi kɛ ka wari d'a ma ko taa nin kɛ a t'a cogoya lɔn a tɛna ɲɛ a tɛ se k'a sara donc wa a yɛrɛ ye wari nin sɔrɔ cogo min a tɛ se k'a sara donc o fana ye kunko dɔ ye sinon bɛɛ b'a lɔn siɲɛ caman kɔni ni ka juru don muso la ani ka juru don cɛ la muso b'a sara ka tɛmɛ cɛ kan parce que maliya man di muso ye oui non non an b'a fɔ cogo min na n'i muso kɛmɛ ta ka cɛ kɛmɛ ta o cɛma min bɛ juru sara caman ka tɛmɛ o ye muso ye an ka o kɔni la an ka can fɔ voilà muso bandiw bɛ yen dɛ muso bandiw bɛ yen muso bandiw bɛ yen caman yɛrɛ a ka ca fana o kama n ko muso bɛɛ tɛ mm-hmm. caman bɛ yen olu maloya don o kɔni ka ca ni cɛw ye mais ko kelen bɛ yen ne b'a fɛ ka min fɔ o ye bankuw ka taama sira le ye mm-hmm. ne tɛ se ka a b'a fɔ k'a ye bankuw ye o kɔrɔ ye ko moyen b'a bolo a bɛ moyen di mɔgɔ ma a ka mm-hmm. intérêt b'a kan an ka dugu filɛ n'i wulila bi ni muso wulila ko a bɛ taa wari ta banque la o bɛna a fɔ k'a ye na ni fɛn ye n'a ma na ni permis de cɛ ka lu ka permis ye o b'a fɔ k'a ka na ni garanti ye k'a ka na ni munisi munisi a donna tan a bɔra tan alu k'a ye banku ye a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ a dun tɛ mɔgɔw dɛmɛ a bɛ mun le ɲinina parce que gouvernement tɛ banque ye don est ce que gouvernement ye institution financière ye non banque le institution financière olu de kan ka wari di mɔgɔ ma o tɛ wari di mɔgɔ ma n'i wulila k'i bɛ taa banque la bi ka taa wari ta k'i ka problème régler yanni sininkɛnɛ ala kama i ka problème bi tiɲɛ o ye banque bɛɛ ye fana b'a fɔ a ye o b'a di cɛw ma ka tɛmɛ muso o b'a di cɛw ma mais mais o bɛɛ n'a ta dɛ bankuw tɛ wari di mɔgɔ ma n b'a fɔ aw ye n'i y'a intérêt jateminɛ ni ka n'i sara diya ne ko o ko y'a na o lo ne k'a fɔ ko n'an ye baara kɛ 8 mars ko miliyari mugan ni sɔrɔ n'an ye miliyari tan ɲɔgɔn bɔ k'a fɔ ko ok ni muso taara ka taa wari a tɛ fɔ ko o miliyari tan nin tila muso ye dɛ mais muso bɛɛ ka taa a ka dossier monter ka taa banque la banque b'a filɛ i ka dossier ka ɲi donc an bɛna wari d'i ma na ni PUH ye a PUH tɛ ne fɛ dɛ donc o tuma na o miliyari tan nin cɛma an bi dɔɔni bɔ k'a kɛ garanti ye ale b'a minɛ mais banque lo b'a ni a b'a ni banque lo cɛ y'a lɔn a bɛ se ka caman kɛ dɛ donc voilà donc a ma kɛ comme cogoya t'a la cogoya bɛ yen nka o lo an ka ɲi ka sigi ka miiri mhm. parce que cogoya bɛ yen cogoya bɛ se ka sɔrɔ mhm. parce que bɛɛ y'a lɔn min mɔgɔ caman lo bɛ yen muso surtout muso i taara ah, ne ko PUH mhm. bɛɛ b'a lɔn dugukolo ko muso yɛrɛ fɛ baara lo hali ni fa yɛrɛ bɛ ni dugukolo ye n'a tɛ yen dugukolo tuma b'a fɔ ko b'a di cɛw lo ma fɔlɔ ka cɛdenw lo ma fɔlɔ donc muso b'o ka dugukolo bɔ bi
ka kuma ka taga ale eh, muso ka warita ko ra a bɛɛ kelen kelen y'a ka miirataw fɔ eh, dɔ ko muso tɛ sɔn maloya fɛnɛ ma eh, a se lo t'o ye walisa a ɲa lo t'o bolo banki fɛnɛ t'o dɛmɛ na Hervé fana y'a fɔ sisan sisan ko n'i y'a jateminɛ ni k'i bɛ wari di mɔgɔ ma k'a tigi laalen bɛ du kɔnɔ ka wari ba don a tigi bolo a t'a lɔn a bɛna a jate yɛrɛ ta cogo min na jango fɛrɛ ko ka baara dɔ ta n'a ye k'a kɛ o la an ka ko bɛɛ lajɛlen taara bɛn hali n'an y'a jateminɛ n'an ko société organisation de la société civile ma n'o ko bɔ ka taama gouvernement ye nin kɛ a ma ɲɛ muso b'a fɔ gouvernement k'an dɛmɛ nka ne ka miiriya ta la gouvernement y'an yɛrɛ bɛɛ le ye fɔlɔ ban o ye kelen ye an yɛrɛ le kan ka la ka miiri ka filɛ an ka jamana bɛ cogo min na n'an y'a jate ta classement na n'an ko classement ka jate ta dugu fɔlɔ walisa jamana fɔlɔ jamana filanan sabanan a fɔra ko Burkina Faso ye jamana min y'a dɛsɛn bɛ tubabu b'a fɔ o lo ma ko un pays pauvre an b'o kɔfɛ voilà a bɛɛ kelen an dɛsɛn bɛ gɛlɛya damani fɛnɛ b'an fanfɛ yɔrɔ la o ra o bɛ bɔ mun lo ra ne kɔni ka miiriya ta ra o y'i ŋaniya lo ye Adamaden n'i ŋaniya ta k'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka nin kɛ n ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ne bɛ n ka siniɲɛsigi fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ i bolo nka n'e le fana sigilen bɛ k'i b'a fɛ i bɛ to ka kɛ tan don bɛɛ a bɛ gɛlɛya o la ne bɛ fɛ ka min lɔn alu musow fanfɛ yɔrɔ la a ko wari sɔrɔ ko ka gɛlɛn mun kama a tɛ na ni miiriya ta ye aw kɔni bɛ jɛkulu la nka n'an y'a jate ta jɛkulu caman de kɔnɔ bɛnbaliya bi nka a bɛ se ka na ni miiriya taw fana ye a bɛ bɔ dɔɔni dɔɔni de aw kuntigiw fana o miirata fana min bɛna kɛ baara ladege ye Sani wari in yɛrɛ ka don alu bolo, a bɛ se ka c'est à dire baara ladege kɛ hali sungurunin minnu ma ɲɛtaga sɔrɔ i b'a fɔ ko kalansow kɔnɔ, minnu bɛ fanikalan kɛ, minnu bɛ kun fana kɛ, k'o n'u hakili yira ɲɔgɔn na dɔɔni dɔɔni sani i b'a fɔ ko dɛmɛ yɛrɛ fana ka lase a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma, ka to k'o fan fɔlɔ fana na n'alu ka bɛna dɛmɛ ɲini gouvernement fɛ, a bɛna mun miiriya ta le lase ale ma? ka kɛ baara ladege yɛrɛ sani wari yɛrɛ ka don aw bolo, a b'o fɛ gouvernement k'aw dɛmɛ cogodi? Tubabuw b'a fɔ o lo ma ko formation.

mais ni wari tɛ yen ne tɛ kuma na yan yɔrɔ la wari ko la n mm. kuma na ka taga baara ko yɛrɛ le la an b'a fɔ ma ko formation mm. alu yɛrɛ bɛ se ka laɲini ta gouvernement fɛ sisan a bɛ se ka kalanso dɔw yɛlɛ musow ye a b'a fɔ sani wari ka di anu ma sabu caman le b'o ti jago kɛcogo lɔn wariba bɛ ta ka di dɔw ma n'an ko juru ka ban caman bɛ t'u ka sɛbɛnw bila nka o ti baara yɛrɛ kɛcogo lɔn Asa b'a faamuya na o tɛ baara kɛ cogo lɔn nka sani o ra ni alu bɛ se ka ko dɔ laɲini ta tan u b'a fɔ kalanso bɛ yɛlɛ musodenw ye sungurunw ye walasa an bamuso yɛrɛ ka taa ko damadamani fan fɛ yɔrɔ la walasa ka se tuguni ka kalanso yɛrɛ ko n'u hakili yira ɲɔgɔn na ka taga jago yɛrɛ bɛ kɛ cogo di alu dela ka miiri ale la k'a ye o fana ye dɛmɛ sira dɔw de ye an bɛ to ka formation demander o b'an former mais n'o y'i

Alu ko di Batina madame Badou
aa formation kɔni bɛ kɛ tuma bɛɛ o ne ye min fɔ o lo o kuma kelen le ni minɛn tɛ yen ni fond de roulement tɛ yen a b'a kɛ cogo di a bɛ sigi ka to ka ɲɔgɔn filɛ fitinin fitinin min b'a bolo a bɛ to ka fɛn fɛn n'o ye haya an tɛ bɔra nɔgɔ la
musow ka baara laj
Ɛɛ parce que o ka formation ko nin a ye min fɔ nin tiɲɛ don n'o y'i former ni foyi t'i bolo k'a daminɛ ɛɛ ni kalo damani tɛmɛna i bɛna ɲinɛ a bɛɛ kɔ de mm-hmm. tuma dɔ fana n'o bɛna wari di musow ma o bɛna o ka wari gérer cogoya min na ni suivi tɛ formation tɛ yen a kɛra komi ni o ye wari ta ayiwa madame waa tan minɛ t'i yɛrɛ t'i ka musaka kɛ muso di ni muso ye wari sɔrɔ tan n'a ye waa tan sɔrɔ dɔɔni bɛ taa cɛ bolo dɔɔni bɛ taa denw bolo dɔ bɛ taa nasɔngɔ na muso ka ko ye o le le ye donc n'i y'o bɛɛ jate minɛ muso kan ka o kan k'o bɛɛ former le mais euh, formation nin a ma kɛ comme ekɔliw le kan ka yɛlɛ ne fɛ ekɔliw bɛna ni dépense babaw ni fɛnw le ye eh, an min fɔ ko personne ressource mɔgɔ dɔw bɛ yen dɔnniya b'o la mhm. ka association fila ta k'o bila école nin na par exemple ka personne ressource nin tɔ o bɛn'o former nin ko in kan on n'a pas besoin de de de ka infrastructure construire ka mhm. école fɛn kɛ non non parce que an ye fantandugu le ye ni moyen t'a bolo min b'a bolo a bɛ baara kɛ n'o le le ye o le ye tiɲɛ ye n'a y'a forcer ko a bɛna ko wɛrɛ kɛ ka ko ba kɛ.

et puis o tigi ma wari sɔrɔ ka baara kɛ sini n'a ka mɔgɔ former n'a ye mɔgɔ saba wele peut-être fila bɛna fɔ olu tɛ taa parce que u b'a fɔ k'u taara donc ni ko bɛ formation kɛ fo kɔ ka sɔrɔ a la donc parce que ni o n'o ma kɛ o miiriya ko nin n'an m'olu kɛ an bɛ to kuma caman na lon o lon ni musow ka situation tɛ changer parce que n'i ye mɔgɔ tan former san fila cɛ ma i bɛ ka mɔgɔ tan ninnu yaala k'a filɛ o kɛra min ye n'o sera k'aw ka baara kɛ sini i b'a lɔn ko a formation nin ka ɲi an ka ɲi ka dɔ kɛ tugun nka ni mɔgɔ ye wari d'i ma partenaire ye wari d'i ma k'i ka mɔgɔ former mɔgɔ kɛmɛ former i jabatɔ la o kɛra min ye o ti o ti a sira la ale kɔni a ti yɛlɛmani don ko la parce que i y'a ye an balimamusow bɛ min fɔra sisan n'i ye formation ko fɔ ah an kɔni formera nka fɛn dɔ tɛ yen ka kɛ donc
bon an bɛna sigi ka na fani nin ko kan sisan n bamuso kun kɔrɔtɔnin bɛ a ko ra a ci wɛrɛ daminɛ man na ɲabara n ko Hervé Kam yɛrɛ ye faso danfani don a sigiɲɔgɔn fana ye faso danfani don kunasini fana madame Bationo kun b'a taara lanmara fana ko a dɔ bɛ Belem fɛ lu kɔnɔ ne ta kɔni bɛ kalanso ra tailleur cɛ ye n janfa tailleur cɛ le ye ne janfa wulada nin na ma se ma se ka n ka fani sɔrɔ mais a bɛ faamuya faamuya d'accord donc sisan an bɛna sigi fani nin kuma kan an y'a ye ko ɲinan san ta ɲinan san huit mars nin san deux mille seize ta cɛ caman de ye fani kalan ne taara tailleur so ra n b'a fɔra ko n ka tailleur cɛ ye n janfa tulonkɛ kuma tɛ a ko n ma fani nin ka ca n ko n filɛ nin kɛ cɛw ta don bulonkolon bɛɛ chemise don n ko cɛw de ye nin kalan tan k'a sɔrɔ kabi ne bɛ burukina faso yanyɔrɔ la n'a fɔra ko marisikalo tile seegin bama ka fani nin kalan mais a da ka dɔgɔ n b'a ye ko cɛw y'a kalan kɔrɔ jumɛn kama don ɲinan san ta cɛw fana y'a kalan tan Hervé min ɲinan ka laseli ma ne kɔni y'a fɔ ne ma deli ka eh, huit mars fani don ah. ma deli ka huit mars fani don ni ɲinan tɛ ɲinan n y'a don fana parce que eh, faso danfani don mhm. parce que ne yɛrɛ bɛ muso caman lɔn o mhm. yi a faso danfani nin kɛ mhm. donc n y'a don n b'a don ni nisɔndiya ye parce que n b'a lɔn n b'a donna kun min na nka fɔlɔfɔlɔ ta nin bon a kun t'a ra ne fɛ quoi parce que a kɛra kɔmi bon i bɛ mɔgɔ fila mɔgɔ saba bɛ yen u bɛ fani importer ka bɔ a bɛ taa san ko huit mars ne b'a fɔ n'an bɛ ko o ko kɛ huit mars ko nin na ɲininkali kelen min an bɛ kan ka kɛ est-ce que nafa b'a ra musow fɛ parce que huit mars muso ta don ye fɔlɔ donc o lo ra k'a fɔ bi ne yɛrɛ an y'a fɔ san dɔrɔn ko aa o bɛ fani min bɛɛ importer n'i y'a fɔ ko musow ka baara kɛ baarako yɛrɛ nɔgɔyara ye parce que ni bɛɛ ko a bɛ o faso fani don muso yɛrɛ baara kɛ san kelen a tɛ labɔ kɛ n'a jateminɛ ɲinan ta n b'a fɔ ko Hervé b'a fɔra cogo min na ni faso danfani don an yɛrɛ ka fani la an bamuso yɛrɛ y'a sɔgɔ n'o bolo ye mm-hmm. olu yɛrɛ ne taara sɔrɔ dɔ b'a ta sɔgɔra n y'a dɛmɛ n y'a bila réseaux sociaux kan mm-hmm. n y'a kɛ muso bɛɛ lajɛ lajɛlen don ye o la min ye ɲinan ta ye sisan na faso danfani bɔra ale ni salon ta fana kun ye fani gansan gansanw fana ye Alu fɛ nin hakiliyata nin bɛ cogo di min bɔra gouvernement fanfɛyɔrɔ la a diyara aw ye a kan ka tɛmɛ tan walisa gɛlɛya jumɛn de kɛra fani nin yɛrɛ ko fɛnɛ fanfɛyɔrɔ la n'an y'a jateminɛ k'a ye caman de bɛ yen minnu ma dafani danfani don a kɛra fani gansan ni i b'a fɔ ko yɛrɛ kun min fɔra sisan na caman y'olu don kɔrɔ jumɛn kama ko a sɔngɔ ka ca nka miiriyata yɛrɛ cogo di fɔlɔ ban alu fanfɛyɔrɔ la n kumakan lase madame Bationo ma sani se cɛw ma
ne fɛ n'o tun sera ka faso danfani sɔrɔ a tun bɛn'o dɛmɛ parce que n'i y'a sɔrɔ ɲinan i bɛ se ka san saba kɛ n'a ye mais c'est que gouvernement yɛrɛ ti a da t'i sigi yɔrɔ kelen a b'a fɔ parce que olu de y'i fɛngɛ e olu ka miirita ra gouvernement de nana ni fani wɛrɛ sabu gouvernement y'a fɔ a seginna mais olu de y'a to fani donna don ministre min sigilen bɛ yɛrɛ an b'a fɔ ma ko porte-parole du gouvernement ale ka kuma caman na eh, o ka ɲɔgɔnye min bɛ kɛ Kosyam na ni ministre ɲɔgɔn caman fɔ conseil des ministres a y'a fɔ faso danfani don hali ni in t'a kan a bɛ se ka don mais fani wɛrɛ min donna olu ma sira di ko ye o ma sira di ko ka don ni fani wɛrɛ ye o don an y'a fɔ an ka association kɔnɔ ko muso bɛɛ ka faso danfani don o lon na min ye huit mars ta nin sɔrɔ nin o tɛna ale don o ka faso danfani wɛrɛ don min bɛ bɛɛ fɛ nin mm. et puis i m'a ye faso danfani ɲinan de y'o gouvernement y'a fɔ ko faso danfani an bɛɛ sɔnna a la mais o ma janto a la o sigira ka réunion kɛ ni ministre ninnu ye ka ka décision ta mais après ça o ma o kun don a la tuguni n'o tun y'o kun don a ra k'a serrer comme écru fini min nana nin a tɛ na fini min donna nin a tɛ don mais o sigira ka réunion kɛ ka ɲɔgɔn ye an commencera ministrew commencera k'a don Hervé Kam ninnu commencera k'a don ɲinan donc après ça a kɛra comme o ɲinana fini nin commencera ka na mɔgɔw bɛ plaignera radio kɔnɔ tuma bɛɛ ko en tout cas k'olu ma sɔn k'olu b'a fɛ k'a to faso danfani ka kɛ an fɛ yan o k'a to ninnu kana na n'a ye tugun tiɲɛ tiɲɛ tiɲɛ don wɛ puisque mɔgɔ fila mɔgɔ saba le bɛ ni monopole nin ye bon wari nin tɛ circuler mais ni faso danfani don An sinamuso min o ye bɛɛ ta ye, aa o ye bɛɛ ta ye, o ye bɛɛ ta ye et puis ne bɛna fɛn min da a sɔngɔ fana, a sɔngɔ fana ni fini wɛrɛ tun ma don o tun bɛna san, o b'a san, a sɔngɔ tun bɛna jigin et puis bɛɛ tun bɛna banba ka san de, et puis fana ko kelen bɛ yen gouvernement kɔnɔ ɛɛ an ka kɔɔri nin an ka tiɲɛ fɔ o ko ee ni tiɲɛ nana an k'a fɔ a y'a ye an ka kɔɔri sɛnɛbaga ninnu o tɔɔrɔnin don dɛ ne yɛrɛ dɔgɔcɛ Bɔrɔmu a tun tɛ foyi sɛnɛ ni kɔɔri tɛ n facɛ kɔɔri sɛnɛ ka taa sa k'a to n dɔgɔnin bolo mais n facɛ ninnu tuma na ni kɔɔri sanbaga ninnu nana ten

denmisɛn ninnu tɛ san bɛ yɛlɛma sanji bɛ na a ka wari ma sɔrɔ ne y'a fɔ n dɔgɔnin ye n k'a ka kɔɔri sɛnɛ to yen ok kumakan laban min b'aw fɛ ka lase bɛɛ lajɛlen ma n tɛna fɔ gouvernement dɔrɔn muso bɛɛ lajɛlen ka taa nin lon nin kan n b'a daminɛ ni Hervé ye a ka kumakan laban en tout cas ne ka eh, kumakan ani ladirikan fɛnɛ voilà kumakan laban ye min ye k'a fɔ ko nin 8 mars na an y'a daminɛ ni min ye an bi an bi musow fo an yɛrɛ bɛ kan fana an cɛw ka yafama dari kɛ parce que ko caman bɛ yen o ye an ka an yɛrɛ eh, nɔ ye maintenant sisan an ka bolo di ɲɔgɔn ma gouvernement ni association ni cɛ ni muso k'a lɔn que an k'a miiri que dugu tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni musow ka diɲɛlasigi ma nɔgɔya
Eh, bon n b'aw fora bon eh, ala ka dɛmɛni kɛ san wɛrɛ a ka an ka baro nin o y'a sɔrɔ a ka fɛngɛ ka tɛmɛ nin kan quoi lɔnni ka sɔrɔ ka fara a kan et puis fana bon baara kow ka nɔgɔya gouvernement ka sabali k'an musow dɛmɛ
Min bɛ ne fɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ musow de kan du bɛ muso kan dugu bɛ muso kan ni musow bɛnna dugu bɛ bɛn donc hali bele n bɛ ala dari musow ka sankɔrɔta n'o sankɔrɔtala dugu fana bɛ sankɔrɔta
an tɛ di ma o kɔrɔtɔ ne fɛ an ka muso n'an bɛnna ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ka gouvernement yɛrɛ dɛmɛ
An ka baro laban filɛnikɛlaw minnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ Burkina Info chaîne fana kan bi ka baro taara 8 mars de kan marisikalo tile 8 minnu ye muso bɛɛ lajɛlen ka kunkɔrɔta ye burukina faso kɔnɔ yan yɔrɔ la an b'ala dari burukina muso bɛɛ lajɛ lajɛlen ye fɛti duman miiriya duman ale ni kunkɔrɔta si ni kɛnɛya fana kɔnɔ san wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn si ni kɛnɛya ra sa an k'a fɔ ko a ko dɔ sigira min fisara ni ɲinan ta ye n'o fana kɛra kunkɔrɔta ye a bɛɛ lajɛlen ni ce ani fɛti duman ma